Stop disturbing me in the car, people. We may be speaking the same language, fine, but similar, but does not mean Newoyeka. Just like now, I stand speaking Igbo, I be speak Igbo small, small. Doesn't mean I be Igbo person. No. I be Kaman, I be Wanta boy. I know my village, I know my community. So Igbaki people, I beg, no una no una bandre. Una be Igbaki, una be those things. Not the art, una ma, the John Wetton concerning car. Not the car people. ndị be anyị welonu mara m ọ nwe ife nchọpụwa na nke ikpeazụ a ụfọdụ ndị na-asụkwa asụsụ anyị mụ ma na-aza afa anyị na-asịkwa ka ime wa ji chọọ ikreti anịọma ka ife wa chọọ ka ife wa ji ee eh, ife wa ji south east ga-eme m bịa chọpụwa na nke ikpeazụ na wa bụkwa na ndị igbo unu fụọ onye a unu unu onu ekwu okwu e, ife o ji maida sụọ agbọ ncha ịsụ asụsụ ịka bụ maka ifiri n'obi ọlụ nọ na agbọ wa sị na ọnụ agbọ ọsụ mana na onye bi n'ido nke ọ sị anyị na onye igbanke ka ọ bụ onye abụkwa na onye igbanke ka ụdịlị nsogbu bụzi nke unu fụ ka we si ebuele anyị ọgbaghala ndị bini na-achọ ibuele anyị nke bụ ọgbaghala shinne n'okwu e. ife wa ka wee kwu wee kwu out of sense wee kwu ka ndị nidi eku ume wee kwu ka ndị isi ike na-eku ume ka ka mmadụ ga-esi pụ ha ịbụ na onye igbanke ịbụ na onye igbo maka na ị mala asụ asụsụ ịka obele ị sụzi asụsụ ịka afụ maka na wa hapụghị wee lenye ya anị n'ime anị ndị igbo n'obodo ndị agbọ bịa hapụ ike ịlụ ụlọ i tiezi ife onyinyo memezi ife onyinyo na-etie na soshal midia ka ya bụ ife fesisa na achọzi ibughe confusion ọgbaghala na-emezi ka ndị anya achọzi ka wa wụọ ha ndị nidike eme the research ndị nidi agụ akwụkwọ ndị nna wa na igwa na wa na ndị igbo ka wa bụ ndị a bụ ndị na-achọzi ibuele anyị ọgbaghala n'ime ya bụ okwu na-emezi ka wa amaghị na wa bụ na ndị igbo biko do ọ bụ na ị bụ onye igbanke ọ bụ na ị bụ onye agbọ ị bụ onye anịọcha ị bụ ndị ndokwa wa sị ị fụ ebe niile wa chọọ iketie n'ime anị anịọma nka si tata na onye igbo ka ị bụ anị igbo ka i si jene onweghị damis ji migrate n'ime biri anị igbo ezigbo onye igbo ka aka ka ị bụ ndị a ncha na-ebughele anyị ọgbaghala chukwu na afụkwa unu o chukwu ga-emekwa unu ife o maka anyị achọ idozi anị anyị anyị achọ ka ife dịla anyị mma unu ebuele anyị ọgbaghala eshi ndị igbanke ji solu ndị bini nọdụ ka ife unu megheli we wa taga afụfụ ụzọ wa taga afụfụ ọkụ o nwene ife unu meli we ma gọọmenti ma obodo gị o nwene ife unu meli we kịta wa asịzi na wa chọọ ibulu ụmụnne we maka ọ bụrụ na unu me we ọfụma wa amakwama na wa chọọ ibulu ụmụnne we anyị kwukwe maka ụmụnne anyị nọ na benue steeti the same thing they are talking about ụmụnne anyị ndị igbo wee ketie n'ime benue steeti the same thing wa si na wa chọọ i use ezigbo ụlọ ọgwụ they will have to travel hours inwehe ezigbo ụlọ ọgwụ they will have to travel ije obodo n'ịdị asụ asụsụ igbo n'ime benue fụ je ga-ekwudo we ka wee jee ga ụlọ ọgwụ I'm sure na wee lukwa ime ebe fụ by the time wa jụ wa afa wa chọọ ide afa wa n'ime register n'ụlọ ọgwụ they will still mistreat them because na ọ bụna ndị be we ka wa bụ onye ọbụna na-achọ ibuele anyị ọgbayala n'ime aniọma steeti anyị arịọ ka anyị nwehe so that na anyị bụ ndị igbo ga-ama ebe anyị nọ ka ndị igbo ji nwayọọ na-anụa obodo we ka ndị igbo ji nwayọọ na-anụa back to their roots onye ọbụna na-achọ ibuele anyị ọgbayala ọgbayala ama agwụkwa na be yo ka ị achọ imebila anyị nke anyị nke ị ga-emebikwe ka ị manye because i don't see a reason why onye gbelu nọ ndị awọ jusi n'isi onye tie ring light onye si nwa kodu eset phone okwume na akọsụla anyị confusion ndị bini kime unu ji dị nọ kime ndụ unu ji dị nọ eji na emife wee malụ unu mana ee eh, nke ikpeazụ a ife unu na-emezi unu abịa disgrace zi onwe unu n'online Biko n'udo, hapụnụ ndị Anioma aka, hapụnụ ndị Igbanke, hapụnụ ndị Agbọ, hapụlụnụ anyị ndị Ika, ndị Bini na ndị Ika has no business. Biko donu, anyị abụna nwenne, anyị abụna nwenne chachacha anyị relatine. Ọ bụ n'idike esode m na YouTube m, biko solu m. n'ime YouTube m na m ga na-etinye ife ọbụla ife ọma gbasịla ndị Igbo m ga na-etinye na YouTube m ma Facebook m mana YouTube ka m ka na-etinye nwa ncha ka m ka na-etinye ife onyinyo biko subscribe a ka ị gbatị your notification bell oge ọbụla m tie ife gbasịla ndị Igbo ị ga-abụ onye izizi ga-afụ anyị biko do ọ bụna sọ nke fụ oge ọbụla iji fụ a kesisa tụsisa ozi anyị kee comment engage ka ndị nwekwa YouTube malikwa na ife anyị bịa ga-emebe dị serious na ọ bụna egwu ka anyị bịa ga-egwu daalụnụ ụmụnne m ka Chukwu gọzili m ndị Igbo ka o mesienụ